an la an balima tele lajɛbagaw an b'a ɲini aw fɛ mɔgɔ o mɔgɔ sɔgɔlen don direct la nin wagati la i k'a partager k'a fɔ aw ye ko an ni an ka saba noir de bɛ ɲɔgɔn fɛ bi ni o ye lalabi ye an bɛna an b'a yɛrɛ ka du kɔnɔ yan nɔ an bɛna ɲininkali damadɔ tingun a la depuis 14 heures an tun ye rendez-vous di aw ma page kan an y'a dɔn mɔgɔ caman tun bɛ k'a kɔnɔ mais ee, ko dɔw y'a to an ma se ka heure respecter donc o la an b'an su kuma kan sisan sisan nɔ an bɛ foli di lalabi yɛrɛ ma a ka se k'a tɔgɔ ani a jamu fɔ an ye cogoya min ani kun jumɛn de la a bɛ wele ko lalabi yanni an ka don kuma tɔw la eh, saba noir i ni wula i ni ce i ka kɛnɛ nba mm, an b'a fɔ auzubillahi mina shaitan rajim bisimilahi rahmani rahim allahumma salli ala sayyidina muhammad

ne fa tɔgɔ ye kalilu ye ne ni n fa fila jɛlen bɛ berete la ne ka fɛn kanunen o de ye turabu ye ani n ka fɛn kalanlen turabu don turabu ni yiri n y'a kanu fo ka taa dama tɛmɛ mais n yɛrɛ ye tɔgɔ dɔ da n yɛrɛ la tuma min na ni n kɔrɔbayala ni n kɛla baliku ye ba fila bɛ n fa bolo n ba fila ye o de ye lala ani habi ye o lala ni habi ye ɔ ni ne tun kɔntanna n denmisɛnnin ma ni n ye ko dɔ kɛ ni n kɔntanna n b'a fɔ n ko ne de ye muso fila den ye lala denkɛ ani habi denkɛ o lala denkɛ ni habi denkɛ tumana min na ni jamana nana n wele ko professeur u nana n wele ko professeur professeur ma diya n ye parce que n b'a dɔn n tɛ professeur ye ne tɛ tɔgɔ lankolon fɛ professeur in ma diya n ye parce que n ma professeurya kalan kɛ n tɛ professeur ye n nana mɛn dɔw b'a fɔ u ye professeur ye n ye nin ye n ye nin ye n ko wa n ko ne tɛ professeur ye parce que ne tɛ fɛ ni maa ka jɛ tɔgɔ dɔ la tɔgɔ dɔ bɛ yen o bɛ fɔ ne ma o bɛ fɔ mɔgɔ wɛrɛw ma ni ne ye ɔ tuma min na ne y'a ye professeur cayala ne ko wa ne tɛ professeur ye u ko ne ye jɔn ye n ko lala den ni habi den mɔgɔkɔrɔbaw bɛ yan u b'a kalama tɔgɔ in nana cogo min lala ni habi nana tan de ye lala ni habi den lala ni habi den o de teliyala ka kɛ lalabi lalabi lalabi lalabi lalabi nana nin na cogo de la awɔ ok lalabi o diyara an ye an b'a mɛn dɔw da ko lalabi ye mori ye an b'a mɛn dɔw yɛrɛ fɛnɛ da ko lalabi ye soma ye nka ne yɛrɛ fɛnɛ n bɛ to ka donsongɔniw lamɛn n yɛrɛ dela ka i ni yɔrɔ ka fɔli dɔ lamɛn i ko ko i tɛ mori ye i tɛ soma ye donc an bɛna o question kelen de poser walasa followers bɛ se k'a ye cogoya min na lala ni habi den ye mori ye don wa ou bien soma de don mori tɛ soma tɛ mɔgɔkalanna ne ye maître de ye ka mɔgɔ kalan somaya n'i ye soma ye sisan i b'a sɔrɔ ne bɛ ne nafa b'i kan n'i ye mori fana i b'a sɔrɔ ne nafa b'i kan donc euh, ne tɛ mori ye moriya ye mun ye euh, ka sigi so jukɔrɔ ka fɛn dɔw kalan k'u fara ɲɔgɔn kan ka sigi so jukɔrɔ euh, n'i ye fɛn dɔ fara ɲɔgɔn kan o bɛ kɛ fɛn dɔ ye k'o dilan k'o di mɔgɔw ma o de ye moriya ye moriya y'o de moriya yɛrɛ sigilen bɛ jate de kan moriya ye jate de ye c'est comme en français mathématique moriya ye mathématique de ye garadi de don ne y'a kɛ ka kɔrɔ n tɛmɛna kan a bɛ komi sɔrɔsiya sergent bɛ yen sergent chef bɛ yen lieutenant bɛ yen capitaine bɛ yen commandant bɛ yen colonel bɛ yen sous-colonel bɛ yen général bɛ yen maréchal bɛ yen donc dɔnni fana na garadi garadiw de bɛ yen moriya fana ye jala dɔ de ye a bɛ dɔnni kɔnɔ donc n'i y'a kanu i b'a kɛ n'i tɛmɛna kan i tɛmɛna kan n'a y'i diya i bɛ to a kɔnɔ i tɛ bɔ a kɔnɔ a bɛ komi n'u ko k'u b'i nommer nommer ne tɛ nommer donc moriya ye garadi dɔ de dɔnni fana kɔnɔ o moriya garadi in ne y'a kɛ ne ye min kɛ moriya la a bɛ san tan ni naani bɔ donc ne tɛmɛna kan somaya n'o ye boli eh, somaya tɛ boli mara ye mɔgɔ bolo n'i ye boliw de ta ka fara ɲɔgɔn o ye soma de ye non non non fonctionnaire ba caman bɛ yen boli b'u bolo mais somaw tɛ commerçant belebeleba caman bɛ bitigiba b'u bolo milliardaires don boli b'u bolo olu tɛ soma ye somaya ye mun ye eh, bamanankan de don somaya anw ka mɔgɔ anw ka mɔgɔ o de ye somaya ye somaya ye dɔnniba de ye mɔgɔ min ye connaissance camanba a garisigɛ jɛra ka connaissance camanba fara ɲɔgɔn kan o de ye somaya ye ni ko y'i ka mɔgɔ sɔrɔ i b'a tigi sauver an ka taa an ka mɔgɔ fɛ yen an ka taa soma fɛ an ka taa soma fɛ o de ye soma ye donc somaya fana ye dɔnniba de ye mais ne tɛ soma fana ye ne tɛ soma ye tɛ soma ye ne tɛ mori ye ne bɔra o bɛɛ kɔnɔ donc ne kɛlen k'olu bɛɛ kɛ a sera waati dɔ ma ne ko non n ko ne ka connaissance nin ne y'a dɔn ne bɛna o de partager diɲɛ bɛɛ la diɲɛ bɛɛ ka ne ka connaissance sɔrɔ k'a partager diɲɛ bɛɛ la bɛɛ ka se k'a sɔrɔ donc o de la ne bɔra moriya ni somaya kɔnɔ mais ni ne ko n tɛ mori n tɛ soma ye tuma dɔw somaw ni moriw b'a fɔ a bɛ komi i n'a fɔ sabotage de don non c'est pas un mot de sabotage c'est un mot de valeur c'est un mot de valeur pourquoi c'est un mot de valeur parce que pour que i ka kɛ soma ye k'i to somaya kɔnɔ somaya mago bɛ courage dɔ ni motivation dɔ la o tɛ ne na bilen pour que i ka kɛ mori ye moriya mago bɛ courage ni cɛsiri dɔ la o tɛ ne na bilen donc vraiment a bɛ komi i k'a fɔ un général k'a ka marifa ta ka taa kungo kɔnɔ ka taa front na ni eh, eh, lieutenant ye est ce que i y'a faamuya général yɛrɛ bonya kojugu kɛlɛ laban bɛ tiɲɛ kɛlɛdenw bolo ah donc c'est comme ça ok et ah. eh, i ko i ka kuma kɔnɔ i ko k'i bɛ mɔgɔw kalan de ah an yɛrɛ ɲɛ b'a la quand même yan falen de don kalanden na i bɛ k'u kalan jumɛn de la a ka ca n bɛ k'u kalan adamadenya yɛrɛ kɛcogoya mɔgɔ ka kan ka mɔgɔ yɛrɛ bonya cogo di o y'an ka kalan sigicogo fɔlɔ ye i b'a jate an ka kalanden bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bonya an ka kalanden bɛɛ bɛ ɲɔgɔn karama an ka kalanden bɛɛ ko ka di ɲɔgɔn ye u tɛ sɔsɔli kɛ u tɛ kɛlɛ kɛ an ka kalanyɔrɔ sonyali tɛ an ka kalanyɔrɔ la u ka di ɲɔgɔn u bɛ bɛn ɲɔgɔn ma hali n'i ye mɔgɔ jogo jugu ye n'i donna jama in cɛ la i b'i ɲɔgɔnna dɔ i bɛ ɲɛbɔ a fɛ i b'a lamɛn kalan sigilen bɛ adamadenya yɛrɛ adamadenya yɛrɛ lamɔ cogoya ɲuman a sigilen b'o kan kalan sigilen bɛ turabuko kan turabuko tɛ foyi y'a la fɛn caman de b'a kɔnɔ min tɛ turabuko ye turabu bɛ kalan kɔnɔ yiri bɛ kalan kɔnɔ ala tɔgɔ bɛ kalan kɔnɔ mɔgɔninfinya bɛ kalan kɔnɔ bonya bɛ kalan kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ kɛ yan awɔ ok donc n'i bɛ fɛ ka kɛ nin kalanden dɔ ye mhm. i bɛ mun de kɛ sisan non kalan ye gratuit de fu de don inscription de b'a la o inscription in nana de pour que an k'a dɔn a b'i sɛbɛ la i b'a la donc i bɛ inscription kɛ waa kelen ni kɛmɛ ni tan ni kelen i bɛ carte de membre kelen ta kɛmɛ fila o y'i faralen jama in kan mais non mais n'o o man di e ye ne denw bɛ yan Mohamed Lalabi, eh, Fousseni Lalabi, Abou Lalabi, Abdin Lalabi, Adama Lalabi, o ye ne denw de ye Musa Lalabi donc n'i nana inscrit i bɛ fɛ u ka bana dɔ de b'i la i bɛ fɛ parce que an ka jugu bana ma trop jamana bɛɛ b'o kalama bana anw yɛrɛ fɛ yen bana jugu tɛ yen yɛrɛ furakɛ cogo jugu de bɛ yen

mais n'i ye inscrit anw fɛ yan waa kelen kɛmɛ tan kelen kalandenw sigilen filɛ mɔgɔ ka mugan t'an kɔnɔ an t'i ka dɔrɔmɛ kelen fɛ an mago t'i ka dɔrɔmɛ kelen na n'i y'a d'an ma an t'i fo yɛrɛ kalan o ye fu de mais mago dilan tɛ fu ye dɛ o de la u bɛ nkalon dɔ tigɛ dugu kɔnɔ ko Lalabi t'i ye u m'a f'i ye ko ne t'i ye wa a fɔra e nana e ma ne ye wa an an mɛnna k'i kɔnɔ dɛ mais i ye n ye kɔni n y'i ye voilà donc u b'a fɔ n t'i ye a- a- a- u b'a fɔ lalabi t'i ye lalabi lalabi t'i ye parce que o kɔrɔ ye mun ye parce que ne fɛ n'i nana n'i bɛ fɛ ka ne ye facilement f'i ka inscription f'i ka passer par inscription n'i nana dɔrɔn i b'i sin ka t'i ka inscription kɛ k'a fɔ ah ne bɛ fɛ ka lalabi ye service de don e filɛ seko i bɛ na n ka so i tɛ na n ka so i bɛ na n ka service de la mm. yan ye kalanyɔrɔ mɔgɔ tɛ si yan yɔrɔ in so in étage in sanfɛla dugumana bɛɛ bɛ yen mɔgɔ mago dilanli ani mɔgɔ kalanni dɔrɔn de kama yɔrɔ in jɔlen b'o dɔrɔn de kama donc n'i nana i b'i ka inscription kɛ i b'i ka mago ɲɛnabɔ i bɛ taa donc yan sigilen b'o de kan n'i bɛ fɛ ka fara jama in kan a fara cogo ye n'i bɛ fɛ ka kalan kɛ o gurupu b'a damana n'i bɛ fɛ k'i mago dilan o fana gurupu b'a dama c'est comme ça n'i ye kogo in traverser sisan jama min filɛ kɔfɛla la Jama min filɛ kɔfɛla la e tun sigilen yɔrɔ la o ye mɔgɔ bilalaw de ye mɛ i filɛ nin jamakulu min cɛla nin ye kalandenw ye oke dɔnku an ka baro bɛna se a kuncɛyɔrɔ la lalabi ne ko porozɛ jumɛn de bɛ e yɛrɛ bolo k'a ɲɛsin mali ma don nataw la o de ye mali ka lafiya ye cogo di i bɛ fɛ ka mun kɛ walasa k'o kɛ n bɛ fɛ ka min kɛ i filɛ o kɛnɛ de kan ka n ka connaissance partager maliyɛnw na u bɛ taa moriw ni somaw fɛ yen ka taa u yɛrɛ don don cogo min na n'u yɛrɛ sera ka dɔ dɔn u yɛrɛ ka dɔ k'u yɛrɛ o b'u ka nafolo kisi kasarali ma o ye n ka kurusi fɔ. Ɔ mais o la kalanyɔrɔ in bɛna dan Bamakɔ yan dɔrɔn de wa walima i bɛna walankata Mali fan caman ni Afiriki yɔrɔ caman. Kalanyɔrɔ in bɛ Mali fan caman fɛ bi an bɛ don min na komi bi a bɛ Segu kalanyɔrɔ in bɛ Segu a bɛ Kucala a bɛ San a bɛ Mɔpti a bɛ Kayi a bɛ Kɔlɔnjɛba a ka ca dɛ Buguni a bɛ fan bɛɛ fɛ. kalanyɔrɔ in bɛ bamakɔ yan a bɛ ɲamana kalanyɔrɔ in bɛ diɲɛ fan caman a bɛ faransi a bɛ ameriki a bɛ kanada a bɛ suwisi a bɛ itali espagne belgique suisse en allemagne wa ne yɛrɛ sera nin bɛɛ la ah, i yaalala mɛnɛ mm. donc lalabi mm. komi i yɛrɛ ko ko i n'i ka kalandenw k'an ka kalan continuer mm. donc o la an bɛ mikoro jɔ i la i ka kuma laban fɔ i ka tele lajɛbagaw ye
ne ka kuma laban e ye nin ɲininkali fɛn fɛn kɛ nin si nafa tɛ lajɛbaga kan nafa tɛ tele filɛbaga kan lalabi ko la e dimiba de bɛ dɔw la sisan e ka auditeur dimiba b'u la e bɛ taa lalabi yɛrɛ i tɛ lalabi ɲininka a ka fɛn dɔ fɔ an ye an k'o kɛ f'e bɛ ka lalabi ɲininka na an bɛn'o de kɛ sisan sisan an bɛ taa jabɛti la jabɛti jabɛti ye banajuguba ye fura t'a la bana fila an bɛ bana fila ta kirikirimasiyɛn n'o ye bana dɔ bɛ yen a bɛ mɔgɔ kirin k'u bɛ duguma u bɛ kirisi pike après ji bɛ bɔ a nun n'a da fɛ a tigi bɛ wuli ka taa a ka baara fɛ n'o b'i la dɔrɔn i b'a dɔn i b'a dɔn adamaden dɔw de bɛ yen minnu kunkolo sɛmɛ bɛ boli ji kɔnɔ o kunkolo ji ka ca donc sɛmɛ bɛ munumunu a kɔnɔ o de bɛ kiriki o de ye kirikirimasiyɛn ye n'o n'o o b'i la u b'a fɔ fɛn ɲɛnama dɔ ma ko ntɔn i bɛ ntɔn ɲini ntɔn i bɛ ntɔn caman ɲini ntɔn ye fɛn ɲɛnama de ye joli t'a la joli tɛ ntɔn na yiri min fana bɛ i y'a tigɛ cogo cogo ji tɛ bɔ a la o ye gele de ye i bɛ gele ŋɔmɛ camanba bɔ k'a don kolon kɔnɔ ka furakɛ furakɛ n bɛ ka fura fila de fɔ quoi c'est à dire ni kanubaga ma se ka kelen kɛ a bɛ kelen kɛ a bɛ a bɛ gele ŋɔmɛ camanba ɲini k'a fara ɲɔgɔn kan mais gele ŋɔmɛ min don gele yɛrɛ fara b'a ju la ta o ko tɛ quoi mhm. fara dɔ de dalen bɛ gele yɛrɛ fara kan o ye fara jalan o bɛ gele yɛrɛ kan mhm. a bɛ taa k'o de siɲɛ ka bɔ gele la mhm. k'o fara k'o susu k'o mugu bɔ n'i b'a di kirikiri masiyɛnbatɔ ma dɔrɔn a b'a bila
ah, a y'a lajɛ dɛ folɛriw kirikiri masiyɛn a bɛ ban donc maintenant sisan ni jabɛti b'i la jabɛti juguya fo ka taa damatɛmɛ i b'a fɔ a tɛ eh, auditeur lala ni habi denkɛ i bɛ u b'a fɔ yiri dɔ ma ko jun jun jun yiri kabakomanba don i ka baro wɛrɛ la n bɛna kuma feere kan ale bɛ feere kɛ a bɛ den kɛ mais a den n'i y'a den dan a den tɛ falen émission prochaine i bɛ hakili jigin an bɛ kuma jun feere kan lalabi ma deli ka kuma o kan fɔlɔ jun feere yiri fila de bɛ yen o yiri fila feere ye kabako fɛnba ye jun feere ani nɛrɛ feere ni nɛrɛ ye feere kɛ a bɛ kɛ juru ye ten ka bilenmanba rondba k'a la a bɛ tigɛ a bɛ ben n'i y'a dɔn i tɛ kɛ sɛgɛnbatɔ ye si bɛɛ

mhm. i b'ale de ɲini a furaburu mhm. a caman b'a ka fara ɲɔgɔn kan n bɛ ka kuma jabɛti de kan sisan mhm, i bɛ jun furaburu i b'a caman ba ɲini ka fara ɲɔgɔn kan k'a b'a fɔ yiri dɔ ma ko tɔnkɛ ntɔnkɛ suruku ntɔmɔnɔ i b'o fana furaburu caman ba ɲini ka fara ɲɔgɔn kan ka tobi ka mɔ jabɛti mɔgɔ min na a b'a min ka mɔ n'a ye k'a taa kalo kelen kalo fila sɔrɔ a ka yɔrɔ yɔrɔ i b'a ɲini ka dɛsɛ a donc n'a tigi y'a bila n'a y'a bɛ fɛ ka segin tuguni a b'a kɛ tuguni parce que jabɛti ye bana ye min tɛ bɔ joli la pewu pewu mais a virus a bɛ se ka arrêter
donc n'i b'o kɛ a b'a a développement lajɔ, a b'a développement lajɔ a kan ka kɔlɔlɔ ni tɔɔrɔ minnu s'i ma i ka vie kɔnɔ a b'olu lajɔ ka bɔ a la donc n'i y'a kɛ kalo kelen sisan kalo kelen bɛ bɛn fo kalo saba de ma kalo saba tuguni i bɛ se ka kɛ une semaine a kɛko fɔlɔ de bɛ se ka taa un mois la mais ni un mois bɔra kɛko fɔlɔ la a tɔ bɛɛ la n'i commencera k'i ka taux bɛ fɛ ka yɛlɛ parce que n bɛ bana dɔn kosɛbɛ mhm. n'i ka taux bɛ fɛ ka yɛlɛ jabɛti tɔgɔ de ko taux mhm. ale bana bɛ yɛlɛ taux hakɛ taux hakɛ n'i ka taux bɛna yɛlɛ i b'a tobi tuguni i b'a kɛ une semaine i b'a bila i b'a bɛ jigin tuguni o une semaine n'i y'a kɛ i bɛ se ka trois mois wɛrɛ bila donc puis i b'a kɛ a bɛna kɛ san kɔnɔ de i b'a kɛ siɲɛ kelen est-ce que i y'a faamuya donc n bɛ se ka nin n fila f'i ye ok nin diyara n ye i yɛrɛ ko ko émission wɛrɛ la i bɛ kuma an ye fɛn wɛrɛ kan nɛrɛ a sinon sɛgɛnbagatɔ ka ca o bɛ se ka caman bɔ sɛgɛnw na dɛ non dala bɛ kɛ yiri saba bɛ yen ne y'o fɔ kanubaga ni lamɛnbaga ye o yiri saba n'i y'a kɛ n'i ma dayɛlɛ lahara ne ka ɲininka quoi yiri saba bɛ yen mɔgɔ tɛ siga a kan ne y'a fɔ n ka kalandenw ye k'a fɔ n kanubaaw ye k'a fɔ diɲɛ bɛɛ ye ko foyi kana yiri saba in b'u ka daga kɔnɔ mɛnzɛn kolokolo kalakala mɛnzɛn kolokolo kalakala kalakala ma f'i ye dɛ e tɛna i tɔgɔ sɛbɛn kalan wɛrɛ i ka kalan kɛ mun n'o kɛ a ye tile kɛ waa kelen kɛmɛ ni ka tan ni kelen di o bɛɛ bɛ dɔ fara lalabiya kan o tɛ baasi ye awɔ mɛnzɛn kolokolo kalakari kalakari jɛma kalakari jɛma i b'a don daga la ka tobi ka bɔ sɔgɔma sɔgɔma i b'i min i b'i ko a la mais maa min bɛɛ ko k'a tɛ kɛ foyi ye n b'o f'i ye ka sɔrɔ to kala ka i datugu k'i ka kuma in datugu i b'a fɔ a ye ko lalabi ko lala ni habi denkɛ lalabi ko parce que ne yɛrɛ ye dɔnni ninnu kɛ ne yɛrɛ kɛla fɛn ye wa parce que fɔlɔ anw tun bɛ kuma ye u b'a fɔ ko anw yɛrɛ ma kɛ fɛn ye k'an ko k'an bɛ mɔgɔw kɛ fɛn ye ne kɛla fɛn ye ne kɛla fɛn ye dɛ awɔ ne awɔ mɔgɔ bɛ fɛn fɛn ɲini a bɛɛ bɛ ne bolo yan
wa i bɛ k'a di mɔgɔw ma fɛnɛ halisa ne tila n bɛ dɔ d'i ma
ok
ne bɔra sisan ne ma dɔ d'i ma ne taara u b'a fɔ k'e garisigɛ man ɲi ko ka lalabi a ma foyi d'i ma i garisigɛ man ɲi ne yɛrɛ bɛ taa sisan ne bɛ dɔ d'e ma ko ni bɛn kɛla a kan ko mɔgɔ min datugula a tɛ kɛ foyi ye bilen mhm. ko ne ko ka turabu to yen ka ala tɔgɔ to yen ka kirisi to yen mhm. ko ka yiri dɔ bɛ kungo kɔnɔ ko koronifin mhm. duwawu jaabi yiri o tɔgɔ de ko koronifin k'u ka koronifin ŋɔmɛ n'a furaburu fara ɲɔgɔn kan koronifin ŋɔmɛ kuru saba koronifin furaburu kuru naani k'a don daga kelen kɔnɔ ka duwawu k'a kan k'a tobi k'a mɔ ka yɛlɛ k'i jɔ fɛn dɔ sanfɛ k'a ko siɲɛ wolonwula don kelen yɔrɔ kelen